an karamɔgɔw kɛlen kɔ ka sira d'an ma an ka cɛkɔrɔbaw ka diɲɛ sɔrɔlen kɔfɛ musokɔrɔbaw ka sira dilen kɔ ɲɛmaaw ka diɲɛ sɔrɔlen kɔfɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka don an ni sitanɛ cɛ ala k'a dɛsɛ an na ala k'a dɛsɛ an denw na ala kan'a s'an musow la a bɛ yɔrɔ min na ala kan'an jɛ yen An b'a ɲini ala fɛ a bɛ fɛn fɛn ala kan'an ɲabɔ o fɛ a bɛ fɛn min kanu ala kan'an k'o kɛbaga ye ala kan'an k'a sago ye ala kan'a nisɔndiya an kɔrɔ n'an bɔra yen an b'an sinsin ni setigi ala tɔgɔ barikama ye n'o de bisimilahi rahamani rahimi o min bɛnnen don baya layidu wɔɔrɔ ma Bisimilahi o ye n tɛ fila fara ala kan arahamani o ye n tɛ sonyani kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n bolo kɔrɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ arahimi ni mamadu ye n bila ɲuman min na n b'a kɛ baya layidu wɔɔrɔ kɔmi an bɛ walima kɛnɛ kan an y'an sinsin ni diɲɛ nɛɛma ani lahara nɛɛma tigi tɔgɔ ye, o ka kan, n'i ye waati sɔrɔ, naamu, i bɛna nin faamu, ɔɔ, mais su in na, naamu, n bɛ fɛ de comme ɲɛnajɛ don, nge, an ka ɲɔgɔn baro furu yɛrɛ hukumu kɔnɔ, o de ka kan, minutes damadɔ ka sɔrɔ ka baara tɔ kɛ, i m'a ye, ayiwa, Ala k'an laban ɲɛ, aami, Seyidina n'an bɔra yen an bɛ Ala fo, o de ka kan, ka Ala waleɲuman dɔn, ka Ala barikada, kosɛbɛ, Ala ni ce, ɔɔ kɛnɛ bolodalen an sigilen filɛ a kan n y'a fɔ i ye ka caya kɛnɛ bɛɛ ka bon nka n'i da donna furuko la a dilanni sira fɛ o ka bon ne bolo kuma dɔ la n'a tɔw ye fo n'a kɛra mawuludu n'a ɲɔgɔnnaw munna Ɛ kira ka mantɔn bɛ caya kɛnɛ min kan n'i yɛlɛla o kɛnɛ kan ɲuman fɔli sira fɛ o y'ala fo ye seyidina n'an bɔra yen an bɛ sɔli kɛ kira kan muhamadu ye sɔli kɔ kira kan an b'a k'a somɔgɔw kan a somɔgɔ sanumanw kabini imamu ali la fo ka n'a bila an karamɔgɔ la n'o ye aseyidu serifu usumani madani hayidara ye seyidina Badara ali ka di kira ye ka se niveau la fo don dɔ a y'i sigi k'a filɛ k'a filɛ miniti damadɔ ni ali y'i ɲɛ jɔ kira la kira ɲɛ b'a la n'a y'i ɲɛ bɔ a la ka tila k'a jɔ a la kira ɲɛ jɔlen b'a la miniti damani kɔnɔ ali degunnen tilala ka kira ɲininka ko ne kɔrɔ ni n buran a kɛra di ala kira ko a ma ko ali k'i ka di ne ye n b'i fɛ O dɔrɔn tɛ dɛ, ayi, maa min kɛra e Aly fɛ ne b'a fɛ, aa n b'a fɛ, ni mɔgɔ min t'i ne Aly fɛ ne yɛrɛ t'a fɛ, abada, Aliyou damouka dami wa lahamouka lahami han, ni joli bɛ ne Mohamadu golo kɔrɔ n'a bɛ boli, naamu, Aly e joli ɲɔgɔnna don, ne ta n'i ta bɛɛ kelen ye, pewu, wa n sogo bɛɛ kelen, a bɛɛ kelen o ye badra ali ye kɔmi ne bɛ to k'a fɔ n ka kuma kɔnɔ ko ali ye naani de ye ali tɔgɔ ye naani de an bɛ min dɔn histoire la mɛ kelen ka histoire ma ban fɔlɔ aliyu fɔlɔ aliyu bun abi tɔɔlibi aliyu filanan aliyu bun hosɛyini aliyu sabanan aliyu rido aliyu naaninan aliyu ibun madani haydara a seydi sherifu ousmani madani aydra aydra wal ali wal ali fawkal ulama i ko di ale de kɔrɔtalen don dɔnnibaaw sanfɛ dɔn ale yi don an bɛ dugawu k'a ye k'a ɲini ala fɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a ɲɛ mɛn a la e seyidina n'an ye dugawu kɛ karamɔgɔ ye an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ jugu ye An bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ jugu ye a jugu ala kan'o fa sisan a setigi ala k'o kɛ delikɛla ye a jamatigi ala k'o to a kelen na a dɔnniba ala k'o nalon a dɔnniba ala k'o nalon a setigi ala ka o laban kelen na sedina min b'a ɲini su fɛ ala ka dibi kɛnɛ bɔ a kan min bɛ karamɔgɔ ɲini tile fɛ ala ka dibi don ani karamɔgɔ cɛ ala k'o k'a ka alaya kama kiba n'a so kosɔn sɔli ala rasul ni dugawu in ka ɲi dɛ dugawu ɲumanba a ni karamɔgɔ jugu mɛnna si la n'a y'a jira yan na tɔɔrɔ o wa a b'a ye n'a ye si sɔrɔ sabu a bɛ ala kɔnɔ kelen ɔ ni min b'a ɲini tile fɛ ko ala ka dibi don ani karamɔgɔ cɛ o kɔrɔ ko kodɔn bɛ min na n'a bɛna karamɔgɔ dabali n'a ka dɔnta de ye ala k'a ka dɔnta tunun a la dibi man jugu ka tɛmɛ n b'a dɔn ka i b'a a tununi ma ɔ n'a sɔrɔ min yɛrɛ b'a ɲinina su fɛ o ye dɔnni bɛ min na n'a dogolen don k'a dabali ɛri in na ala k'o lebu o de ye ala ka kɛnɛ bɔ a kan Yɔrɔ a faamuna kɔni, kosɛbɛ, Ala k'an bɛn sababu ma, amin, seyidina n'an bɔra yen, naamu, an bɛ walima kɛnɛ kan, o de ye, mais min ye kabako ye, ɔ, furuɲɔgɔnma fila jamu in dɛ, ɔhɔ, o de y'a la ko in gɛlɛya yɔrɔ ye, o yɛrɛ de y'a bɛɛ tiɲɛ, an, Mohamɛdi Jara, ee, Ayisa Jara, denmisɛn jamu, naamu, aa seyidina yɔrɔ a t'i faamu dɛ, a t'i faamu dɛ, an, a kɛra denmisɛn ko ye, ni Ala sɔnna an bɛna ladilikan d'u ma, kosɛbɛ parce que kɛnɛ in sigi kun y'o de ye, walahi, ɲagali kɛnɛ labɛn cogo la temps tɛ yen, waajuli temps tɛ yen, ladilikan don, o dɔrɔn don, mais yani an ka taa an b'a fɔ cɛganaw ye k'u ka sabali ka muso furu, ayiwa cɛganaw, naamu, a ye muso furu, o de ka kan, an b'a dɔn bi ansardini sécurité kɔni bɛɛ fila fila de b'olu bolo, a b'o bɛɛ bolo, nka, aa, kelen kelenw bɛ yen, ɛ fila fila de b'olu bolo, kelentigi t'a la koyi Seydina, est ce que cɛgana yɛrɛ bɛ yen? ayiwa A tɛ yen o ansar sécurité cɛgana bɛ a ye sabali a ye muso furu walahi bi ne ma foyi ye bi min nafa ka bon ka tɛmɛ kamalen den ka muso furu ye bi ni muso ka jeunesse kɛ ɲɔgɔn bolo maa ye ayi ɛ i ni muso de bolo filɛ ɲɔgɔn bolo ka tɛmɛ imam Ali la k'a fo imam salamu aleykum ba kunnadi salamu aleykum i bolo bara ni b'a kɛrɛ la waati ɲini ayi a b'a lam ko ɲuman kɛ A saba sɛda sɛ i bɛ tɛmɛ ni fierté dɔ ye jɔrɔ t'i la mais i kɛtɔ ka jɛnɛya kɛ i bɛ dogo ala la ka sɔrɔ i tɛ se i bɛ dogo i fa ni ba la ka sɔrɔ i tɛ se i bɛ dogo jama la ka sɔrɔ i lebulen don lebu ye jumɛn ye n'i ye jɛnɛya kɛ ni min ye lebu nana i ni min yɛrɛ de y'a kɛ o de ye lebu ye la ni gundow nana da kɛnɛ kan comme kuranɛ b'a fɔ cogo min na ni gundow nana da kɛnɛ kan i lebulen tɛ yan mais n'i ye muso furu lafiya b'o de kɔnɔ o la alihamdulila hali kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso ye cogo la ka ɲi tɛ mais n bɛ fɛ photographe bɔ n ye e de ka bɔ ne ye hali a ka photo in bila cogo ma ne diya a ye kɔɲɔmuso fɛ kuma dabila n ka direct kɛ n'a ye n bɛ fɛ ka kuma a fɛ n bɛ fɛ ka kuma kɔɲɔmuso fɛ mais yalo cɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba a ye furu nɔgɔya kamalen de ka muso furu n'o sera fana ma a ye furu nɔgɔya cɛ fana k'a jɔ a jɔyɔrɔ la a banna ko in gɛlɛya yɔrɔ bɛ de fɛ an ka bi furu gɛlɛya damani min b'a la fa tɛ den na fa t'a la a kɛ to n bɛna ɲɛfɔ ni fa ye den bange ka ban ni ba ni den nana den ka lamɔ a mako t'a la den ka fini a mako t'a la ba bɛ dépense min k'a la o fana réserver len don n'a furu kuma sera n bɛna n ka tɔnɔ ta c'est commercial jago don ba bɛ dépense min kɛ den na fa kɔni ka foyi t'a la i den ye n den de ye ale kɔni y'a sɔrɔ ka ban a taalen don. I m'a ye ni furu kuma nana an bɛna minɛ da cɛkɔrɔbaw kɔrɔ parce que o de ye furu taamasen ye ka don cɛkɔrɔbaw kan n b'i denmuso fɛ ale b'a fɔ ne kɔni den don mais a ko tɛ ne bolo dɛ a ko bɛ n dɔgɔkɛ de bolo ka ba kunnadi fɛ Ajame n'i sera Ajame o fana b'i sigi k' anw ka cɛkɔrɔbaw ka ko man gɛlɛn n'i y'a ye ko in sera a ma ni ne tɛ a tɛ kɛ i bɛ kɛmɛ fila min d'ale ma ale fana bɛ tila k'i bon fo fan in Abobo i bɛ to tagala segin da la dɛ Parce que décision tɛ yen point final ma kuma point final ye jumɛn ye a bɛ tila ka n'a jɔ k'a ka furunafolonin da fɔ a da fɔlen bannen a bɛ mun fɔ ko anw ta nɔgɔyala a ye taa musow fɛ a ye taa den tigiw fɛ ka den di ka tila ka wari dɔ minɛ k'a lasegin ka taa tugu den tigi yɛrɛ yɛrɛ fɛ wa i bɛ t'o ni bikitigi sɔrɔ i ɲɛfɛ fani kɔnpile kɔnɔntɔn a sɛbɛn minɛnkolon sɔngɔ waa tan a sɛbɛn bafan ni fafani tagafe saba ani bazɛn mɛtiri naani waa kelen bɛ da nin kan kɛmɛ wɔɔrɔ bɛ da nin kan a sɛbɛn den ka samara a sɛbɛn fani b'a sɛbɛn fo k'i dan I kɛlen ka lisi fa waa bi yirika kɔfɛ u b'a ta sisan ko den tigi o tuma na ko i m'a ye a ko anw dun ta man gɛlɛn anw ta banna a banna a filɛ a filɛ ii Mati nin y'an ka mɔgɔya de furu cogo ye o don bi naam n y'a ɲini kuranɛ kɔnɔ n m'a ye n y'a ɲini hadisa la n m'a ye n y'a ɲini an ka laada tɛmɛnenw na ne m'a ye aa deyi an m'a bɔyɔrɔ yɛrɛ dɔn N fiyewu an ka bi furu kɛlen bɛ sidɔnbali de marakaw ka laada dɔɔnin b'a la dafinw ka laada dɔɔnin b'a la fulaw ka laada dɔɔnin b'a la bɔbɔw ka laada dɔɔnin b'a la miyankaw ka laada dɔɔnin b'a la dɔgɔnɔw ka laada dɔɔnin b'a la an y'o laadaw de tɔmɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ sidɔnbali ye ka mun kɛ ka furu kan kari an ye furu in an y'a sira nɔgɔya ee ni denmuso saba b'i bolo a nɔgɔya ta ne bɛ karamɔgɔ dɔ dɔn wala denmuso man gɛlɛn a du kɔnɔ cɛ in yɛrɛ a man gɛlɛn dɛ fo a b'a fɔ ko n'i balima den dɔ bɛ k'a kofɔ a ye i b'o kɔrɔ dɔn furu in nɔgɔyala a ye cɛ wɛrɛ a na ni min nana i jɔ k'a filɛ i bɛ karisa fɛ ɔ n b'a fɛ a bɛ sin k'a fɔ n'i bɛ karisa fɛ furunafolo ye nin dan ye nin don nin don nin don n'a ɲɛfɔla ka ban n'i ko fini a b'a fɔ ko fini ko t'a la ni muso taara d'i ma kana fini don a la n'a k'i diya a bolo bɔra ne da la mais an ye furu dɔw ye ka tiɲɛ yan Ala ni fini kɔnpile dama fɛ an ye furu wuli hali minɛnkolon sɔngɔ fɛ an y'a ye yan Nin tɛ kitabu kɔnɔ kuma ye dɛ, ayi, n bɛ kɛnɛma ta de f'u ye fɔlɔ an ka sɔrɔ ka kuma ninnu fɛ, unhun, gɛlɛya min bɛ yen parce que n'i ye jeunesse ɲininka quelqu'un qui a téléphone de 150 mille connexion tɛ manquer a la appel tɛ manquer a la o bɛ dɛsɛ muso kɔrɔ wa? mais n'i y'o ye k'u den kɛrɛfɛ ko n tɛna a ɲɛ bɛ fɛn dɔ la o la musow aw k'a sen bɔ ko in na cɛw aw ka jɔ a jɔyɔrɔ la ni min nana a y'u d'a ma nɔgɔya sira fɛ n'o kɛla an bɛ lafiya kunun ko furuko tun man gɛlɛn kunun a tun man gɛlɛn et puis fana kunun muso ɲinitɔla wolomanen don n b'o fana kɔni cɛw ye dɛ tunkahu mara li arba'in a ma fɔ ten wa limaliha wa jamaliha wa nasabiha wa diniha fazfar bizati dini taribat yadak ko muso bɛ furu mɔgɔw bolo naani kɔsɔn k'i ye kelen bɔ a la k'o ta ko tɔw k'i k'i mabɔ a la maa ma f' i kana a kɛ dɛ nafolo kɔsɔn dɔ b'a furu dɔ b'a furu cɛɲɛ kama dɔ b'a furu bɔyɔrɔ kama dɔw yɛrɛ b'a furu comment on appelle dinɛ kama k'i de k'i banban dinɛtigi ma kɔrɔ de bɛ kuma in kɔrɔ b'a la ɔ ne ye mun ye kuma in kɔrɔ ka se ka faamu don a la n'i ye dinɛtigi furu i ɲɛna n'i kɔfɛ i denw bɛ jogo don n'i tɛ yen denw jigi b'o la n'i bɛ yen denw jigi b'o la sabu dinɛtigi tɛ sɔn ka dɔ kɔ tiɲɛ ale ye dinɛ kala ma min ye a bɛna denw bila o dinɛ sira kan ka ala jira o la mais an ka bi denw ka furu kɛ mɛ sen na a ka bon a ka jan a cɛ ka ɲi ɲɛkisɛ ka kunba n'i y'a jira gɛrɛn na kabako dan don ka sɔrɔ n'i b'a dɔw furu musoko dɛsɛ bɛ tila k'i minɛ i bɛ dɔ ta a la walahi i bɛ tila ka musoko kasi kɛ parce que d'aucuns ont résumé le mariage que le désir charnel sahawa dɔw ye furu yɛrɛ résumé ka bɛn a ma oui o b'a la dɛ n'o t'a la yɛrɛ a ma ɲɛnabɔ o o b'a la N'o t'a la a ma ɲɛnabɔ mais o tɛ a bɛɛ ye o de a faamuna an kana taa yɔrɔ jan bi jaba de an ka to da la dɔɔnin walahi dɔw ye furu résumé furu bɛɛ bɛn de n'a bɔra dugu kɔnɔ n'a kɛla cogo dɔ la a bɛ na n'a banna cɛ a ka foyi t'a la Kɔ dilan yɔrɔ de ye muso ye ni furu kɛla i bɛ production humaine de fɛ k'a kɛ i b'a dɔn ni samara marque dɔ bɔra o b'a dilan machine min b'a dilan k'a labɛn mɔgɔ yɛrɛ production humaine bɛ kɛ cɛ ni muso de cɛ parce que si maranen bɛ cɛ la maa sɛnɛ yɔrɔ ye muso de ye osɔ kuranɛ bɛ nisa hasafato a si don a ye muso danbe ka taa foroya ma n bɛ fɛ ka kuma ka di e an balima ayisa fɛ ni bɛ kuma fɛ n'o yɔrɔ dɔnni min na muso ye foro de ye n'i y'a mɛn foro ɲɔsi de bɛ dan foro la ka ɲɔ falen o tɛ yan o foro in dɛ se cɛ de la foro in ka ɲɛ ɲɔ ɲuman a ye nɔgɔ ɲuman ka k'a kɔrɔ engrais ka k'a kɔrɔ o bɛ sɔrɔ sisan muso lamɔ yɔrɔ ani muso bɛna di mɔgɔ min ma n'a sɔrɔ a ma lamɔ cɛ de bɛ jɔ n'o yɔrɔ ye ka foro nettoyer ka binjugu faga ka yirijugu faga ka ŋɔnijugu faga ka se k'a labɛn k'a ka sago ye ka sɔrɔ k'a ka si dan a la ni si falenla mɔgɔya bɛ daminɛ ale yɛrɛ bon burujuko bɛ daminɛ n'a faamuya Donc i b'a ye adamadenya ka se ka produit humainement mɔgɔ ka sabati dugukolo kan a mako bɛ furu la dɔ b'a fɔ kuma ni furu ma kɛ den tɛ wolo a bɛ wolo mais den min bɛ wolo o la o de tɛ se k'a disi bugɔ den min bɛ wolo o la K'a fɔ den sɔrɔ la min ma kɛ furu kɔnɔna ye mamadu don k'a ye muso furu min bɛ den sɔrɔ ka denw sɔrɔ caman ale kira ka waso n'a ye kira tɔw ɲɛ kɔrɔ kira y'o fɔ a ka hadisa la est-ce que i ye den sɔrɔ sansi min kan e yɛrɛ b'i sɔrɔ kunko la fɔlɔ janko den e kira ka waso n'aw ye wa parce que problème dɔ bɛ jɛnɛya la problème dɔ b'a la i kana bugɔ i kana nɛni i kana juru n'i ye den sɔrɔ a la i ye kunko sɔrɔ i ye kunko sɔrɔ a kunko ye jumɛn n'an sera lahara den de bɛ ni den tɔw cɛla a b'i wele de k'i jɔ ne fa filɛ nin de ye ne bila ka na dunya de façon anormal n ma na kɔmi tɔw a ye ne kɛ tulonkɛ sira de fɛ n kɛ fɛnw tun bɛ yen n tun kan ka baara dɔw kɛ n tun kan ka jɔyɔrɔ dɔw fa n tun kan ka kuma dɔw fɔ o dɔnni bɛ na a nɛ min da mais n dɛsɛla k'a fɔ furubaliya n ye sɔrɔla furu kɔkan o kosɔn ala hakɛ in dɛ ne ma yafa i ye kunko de sɔrɔ i b'a ye furu avantage ka ca ala k'an bɛ sa ala ka sabati o la an ka furu kɛ kamalendenw fa aw ka nɔgɔya n'i ye fini caman in bɔ a la a bɛ mun kɛ fini complet kɔnɔntɔn n'i y'o supprimer n'i ye samara ko in bɔ a la a ta de y'a muso ye ni min nana k'a bɛ muso fɛ n'i y' la an ka silamɛya surutu fa ye surutu duuru in fa ye Ale den yɛrɛ fɔlɔ ka sɔn parce que jagoya furu tɛ yen den sɔnlen kɔfɛ fa ka sɔrɔ a la n'o ye waliyu ye y'a di o tɛmɛnen kɔfɛ seere ka sɔrɔ ne yɛrɛ b'a ko in kala ma furunafolo ka sara wa a dila minnu ma olu yɛrɛ k'a fɔ ko an y'a minɛ n'o ye akudu ye anw y'a minɛ n bolo fila la bɔn furu sirila k'a ban a banna wa kɔni so b'i fɛ so bɛ n bolo bɔn i labɛn an bɛ alimamu wele ka karamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ ni dugawu banna taa n'i muso ye o t'a bannen ye furu ma siri wa kamalennin dɔ bɛ yen muso t'a bolo a ye dɔ den ye a k'a b'a fɛ a k'a bɛ min den fɛ o den kɔrɔba ye ansari a fa a ko a ko n'ale dɔgɔmuso ka ko don ko baasi t'a la a ye kamalen wele ka don k'i b'a fɛ a ko n b'a fɛ ko joli b'i bolo ɛ a ko o cogo la a ko bon t'i fɛ a ko bon bɛ joli de b'i fɛ kamalen ko ale ka wari bɛ waa wolonwula k'i bɛ se ka joli di a ko waa duuru k'o di yan a y'o d'a ma ka t'o di cɛkɔrɔbaw ma ko bɔn karisa i k'i b'a fɛ a yɛrɛ k'a b'i fɛ furu banna nin don in na o b'i bilasira fɛ nɔgɔyali sira fɛ a bɛ ka du fɛ ne bɛ nin fɔ muso ye ka caya kana n'a y'a sen don furu gɛlɛya sira fɛ a b'aw yɛrɛ de sɛgɛn parce que denmuso b'aw de kan a b'aw de kan wala a bɛ ka bɔ fa tewu o la an y'a nɔgɔya n'an bɔla yen n bɛna ɲɛsin kɔɲɔmuso ma ni kɔɲɔcɛ Seyidina i ɲɛ bɛ n yɛrɛ pari cogo la dɛ. n'i ma a bɔ la yan don i ma ye ni tɔw ta ye gɛlɛya ɔ su in ne yɛrɛ y'a ja ka di i n'a sɔrɔ bakundaji de bɔra mari kori ne ye yan ye ala k'an bɛ sa kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso ayisa ani mɔhamɛdi n bɛ fɛ ka kuma aw fɛ ka ne ka walima ko ninnu ka gɛlɛn dɔɔnin n bɛ fɛ ka kuma aw fɛ min ye furu caman sɛgɛn kuma ma kɛ furuɲɔgɔn fila fɛ k'o bilasira an bɛ an karamɔgɔ fo fɔlɔ mɔgɔ bɛ denmuso wele k'a sigi n'a sera furu ma k'a kalan furu bonya la problème bɛ bi dɛ problème de bɛ musoya la problème gɛlɛnba parce que ye ko dɔ kɛ tiɲɛni ye ko n'i ye nin kɛ denmuso la i y'a tiɲɛ e m'a kɛ mais dɔ y'a kɛ kɛnɛ ma Silamɛ mako bɛ denmuso la n'a ka kɔɲɔ don da dala dɔrɔn a weele k'a sigi i kɔrɔ walima n'a ɲɛ tigɛla k'a balikuyala i yɛrɛ jira a la fɔlɔ jɔn ye n'a y'i yɛrɛ dɔn n'a ka kɔɲɔ kun surunyana i b'a weele k'a sigi cɛ minɛ cogo du sanuya cogo cɛ balimaw minɛ cogo kabila yɛrɛ dilan cogo a kan ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan cogo di i b'a don so kɔnɔ k'a kalan i kɔmi i bɛ mɔgɔ kalan fatiya la Maa maa denmuso ta ten k'a di ka taa n'a ye aa ko e kɛlɛ ka bɔ ka foyi ta la a bɛna yɛrɛ débrouiller n'a ta a bɛna ɲagami o de bɛ den caman denkolon wolo caya mɛ n'a ɲɛfɔla denw bɛ wolo ka ɲɛ sabu n'i ye jateminɛ k'a la cɛ ladoncogo dɔw bɛ ni muso y'i yɛrɛ engager a la fɔlɔ cɛ tɛ miɲɛ kɛnɛ ma e ma babu naani ɲɛ mɛnɛnen ye hali n'i ye kɔɲɔkɛ yɛrɛ filɛ dɔrɔn semaine kelen dɔrɔn A y'a filɛ kɛ fa bɛ yɛrɛ fɔɲɔ fɛ hali ni fɔɲɔ cila bɛ yɛrɛ ni i bilala minɛ kɔnɔ ni muso y'a baara ninnu daminɛ i sen na i b'i yɛrɛ ɲininka ko yan yɔrɔ jumɛn alijinɛ min ko fɔla an sera wa mɛ ni muso m'a ɲɛdɔn a bɛ k'i kɔnɔ k'i ye jahanamɛ dɔ ta ka bila i yɛrɛ ne ye cɛ dɔ ko mɛn a ye muso furu ka n'a fɛ yen kab'a ye muso furu a ma lafiya ye tɔɔrɔ tɔɔrɔ n'a bɛ na so kɔnɔ a ja de bɛ tigɛ muso nana fatu ni muso fatula ale ko alihamdulila mɔgɔ bɛ kasi la ale ko alihamdulila mɔgɔ t'a dɔn a fɛ Da a ko nɔn k'ale ta b'a ni ala de cɛ ale t'o fɔ mɔgɔ ye a ye waati jan kɛ k'a tɛ muso furu waati jan a tola bɔlɔn fɛ ten musokɔrɔba y'a ye a tɛna furu tɛna furu y'a weele k'a sigi denkɛ i tɛ dɔ ɲini ka furu o bɛ to ka ji gan ka d'i ma ko musokɔrɔba ma ko muso ko ka ɲi k'ale jɛnna muso kɔ u ye ko bɛɛ' ko nɔn ka ɲi u nana se k'a mobiliser a sɔnna, ɔhɔ, a sɔnnen a ye condition bila a kan, ɔhɔ, dɔ in tun bɛ nin kɛ n na a tun b'a kɛ tan n tun ko n t'a fɔ mais a y'a kɛ n bɛna fɔ a ye bi, pewu, a ko n ye min furu n'a kɛra musokɔrɔba n bɛna sara e la dɛ, ee, musokɔrɔba ko k'o tɛ problème ye, baasi foyi t'a la, o ye ba ɲuman den dɔ ɲini a ye, i m'a ye, nin de bɛ muso ɲini cogo la, kosɛbɛ, ka ba ɲuman den dɔ ɲini i den ye, ɔhɔ muso ɲinintɔla de bɛ mɔgɔ bila porobilɛmu na walima k'i dɛmɛ a ɲini yɔrɔ a ɲini kuma a ɲinina jɔn fɛ ba ɲuman den sɔrɔlen den min na n'a bɛ dumuni sigi a kɔrɔ a b'i sun k'a sigi k'a ko fɔ a ye o fana b'a la n'i ye dumuni sigi dɔ kɔrɔ n'i m'a ko fɔ a t'a dun n'i y'a sigi n'i ye dumuni sigi a kɔrɔ ayi a fɔ karisa dumuni sigi a kɛ n'a y'a sigi a b'a ko fɔ ni cɛ dumuni daminɛ a bɛ cɛ dɛmɛ ka kolo bɔ jɛgɛ la k'o k'a kɔrɔ o bɛ si di mɔgɔ ma dɔɔnin a bɛ kolo bɔ sogo la ka bu k'a kɔrɔ a bɛ kolo bɔ jɛgɛ la ka bu bil'a kɔrɔ Cɛ ye semaine 1 k'a la muso tɛ falen kalo 1 muso tɛ falen kalo 2 a tɛna yɛlɛma n'a ye ji bila ɲɛgɛn na a bɛna a ko fɔ a ye a ye bere kɛnɛ kari sɔgɔma joona ka yɛlɛ yirisun na ka bere kɛnɛ kari ka furabulu bɔ a la mɔgɔw k'u b'a minɛ k'a kɛlɛ ten bolokan nin dɔ de bɛ kɛrɛ la fɔ cimetière la fɔ cimetière la. ka t'i jɔ kaburu kunna ni bere ye a ko bilayi n'i kun balolen don n b'i faga ko n t'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ min ni e tɛ kelen ye n t'o dɔn fiyewu ne ye muso bɛɛ bila e ka minɛn de kɔnɔ mais e kunnadiyala a kɛra saya ye n dɔgɔnin Ayisa n b'a fɛ ka kuma i fɛ i bɛ taala yɔrɔ dɔ la i bɔra yɔrɔ dɔ la i bɔra yɔrɔ min na lamɔ min bɛ yen ani i bɛ taa yɔrɔ min na yen lamɔ fɛn kelen tɛ n'a sɔrɔ dusu dusu b'i la o bila kɔɲɛ marɔ kɔɲɛ malɔtɔla ka kɔɲɛ ta ka taa malɔ a cɛ fɛ yen laada dɔw bɛ kɛ musow bolo u yɛrɛ de t'a kɔrɔ dɔn n'o tun b'a kɔrɔ dɔn a laada kelen kelen na bɛɛ bɛ kuma talayi a bɛɛ a kun ko a kun namu a y'a kɛ tan n'a namu na min kan a bɛ di karisa ma n'i sera n'a ye kɔɲɛmuso sera da la u bɛ sen fɔlɔ don ka segin k'a bɔ k'a don ka segin k'a bɔ o bɛ jɔ da la yen ka wagatinin min kɛ a bɛ kuma sen bɛ don ka bɔ min kɛ a bɛ kuma non n ti kɛ yen n b'a ɲɛ de dɔn a bɛ kuma de walahi laada ninnu bɛ kuma hali kɔɲɔmuso sɔminen bɛ kuma tension i bɔra du min kɔnɔ namu yen du laada bila a bila bɛɛ wo fili o tɛ namu i bɛ taala yɔrɔ mun na o de y'i toyɔrɔ ye o don i b'o ta donc sisan i b'i ɲɛ de dɛn tile wolonwula kun b'a la kɔɲɔmuso ka tile wolonwula kɛ so kɔnɔ kun de b'a la fɔlɔ fatiya kalan don i m'a ye sisan o y'a bɔ a ma wa laada don mɔgɔw yɛrɛ t'a ɲɛ dɔn muso bɛ bɔ a bara a fa bara a tɛ kalan a ma kalan kɛ fatiya ye aya wolowula de n'a bɔra so a bɛ tile wolowula kɛ kɔɲɔso la tile fɔlɔ bisimilayi rahamani rahimi tile filanan alihamdulilayi rabilalamina tile bɛ dafa wolowula don min na ko kɔɲɔmuso bɛna bɔ a bɛ bɔ ni fatiya dafalen dɔn ye kɔmi bi caman ye kalan kɛ o laada in b'a fɛ ka dɔgɔya dɔɔnin maaw y'an ta sigi dumuni de kan a filanan a bɛ tile hakɛ min kɛ so kɔnɔ a bɛ to bɛ ta ka so kɔnɔna ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn o de kosɔn maɲamaga bɛ sigi a kɔrɔ maɲamagamuso min bɛ sigi a kɔrɔ o bɛ du kɔnɔna jate minɛ ka du kɔnɔna ko jate minɛ k'a fɔ a ye ka to k'a sigi k'a laji n'a dimina ko dɔ la k'a naani ka siraw don a kɔrɔ cɛ kunbɛncogo fɔ a ye cɛ ladoncogo fɔ a ye kumacogo cɛ fɛ k'o ɲɛ fɔ a ye o fana bɔla a la pewu maɲanga yɛrɛ t'o dɔn sedina namu ala ala k'an laban ɲɛ Amin. ko ninnu tuma de y'a ko ninnu donnen don ɲɔgɔn na mais n bɛ min f'i ye fɔlɔ ni muso dusu bonyana a tɛ den ɲuman sɔrɔ abada fiyewu o ye bana bana yɛrɛ la belebeleba yɛrɛ de ye. na juguba na ni cɛkɔrɔba k'a bɛ danga muso ma Ɔ. a b'a fɔ k'ala k'i dusu bonya Amin. C'est un danga juguba n'a fɔra muso ma Ala k'i dusu bonya muso dusuba tɛ den dusutigi wolo ayi abada den dusuba mais n bɛ min f'i ye ni tun bɛ furu la a furu ninnu kun ye den ɲuman sɔrɔ de donc i bɛ taa du min kɔnɔ du in filɛ ka ɲɛ a laadaw kɔlɔsi n'aw ka du kɔnɔ o bɛ jɔ ka dumuni di mɔgɔ ma wala ji di mɔgɔ ma n'i taara a filɛ yan est ce que o bɛ sigi wa kana girin fɔlɔ ayi A mana taa k'a fɔ cɛman ye kɔmi waati donnen don ɲɔgɔn na dɔɔnin k'a fɔ cɛman ye k'a fana ka a kalan laada la a k'u kalan a ka du kɔnɔna kow la munna n b'a fɔ laada furu yɛrɛ minɛ tila kelen bɛɛ sigilen don laada kan furu tila kelen bɛɛ aya ni kuranɛ aya ni fɛnw u b'u yɛrɛ sɔrɔ an ka laada de kɔnɔ parce que furu ye laada Ala k'an bɛn sababu ma a bɛ bɛɛ ka diinɛ la bɛɛ hali bolisɔnnaw bɛ furu a bɛ bɛɛ de ka diinɛ la Ala k'an bɛn sababu ma k'a fɔ kɔɲɔcɛ ɲɛna ni a donna so bi baro hali n'a y'a kɛ a ka dɔnni fara a kan a ka ayisa sigi bi lɛrɛ in na ko ninnu bɛnnen don ɲɔgɔn ma lɛrɛ in na kɔɲɔkɛ don cogo n'a bɔ cogo kelen tɛ hal'a sigi cogo gɛrɛ na kelen tɛ hal'a yɛrɛ donna k'an fo so kɔnɔ cogo min na sisan kelen tɛ hal'a yɛrɛ cogo ni yɛrɛ cogo kɔrɔlenw tɛ kelen a bɛɛ yɛlɛmalen don mankan t'a la o dɔn n'i sera so kɔnɔ bi i b'a sigi b'a ɲɛ filɛ kosɛbɛ Sedi n'a y'i filɛ i b'a fɔ ko bon tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ fɛ ka kuma i fɛ i sɛbɛ fa ye dɔn Diya kuma na i ye kuma minnu kɛ a bɛ to mɔgɔ kɔnɔ a tɛ bɔ fiyewu muso bɛ ɲina dati bɛɛ kɔ f'a furu dati a tɛ kɔ muso bɛ ɲina dati bɛɛ kɔ a bɛ ɲina tuma bɛɛ kɔ f'a furu kuma i m'a ye kuma b'o bolo i bɛ kɔɲɔmuso don dɛ muso tɛ kɔrɔ koyi non musokɔrɔba san 70 olu ka kɔɲɔkɛ ye cɛkɔrɔba san 70 de ye, o don, n'a y'a kun digi cɛkɔrɔba in b'a ye tuma bɛɛ kɔɲɔmuso mais min na n bɛ fɛ ka kuma kɔɲɔcɛ fɛ Ala k'an bɛn sababu ma, amin, i b'a sigi ni kuma fɛ, ɔn, anw ka du kɔnɔ a bɛ kɛ tan, naamu, aw b'a fɛ ko fɔ ɲɔgɔn ye communication a daminɛ daminɛ na, naamu

kuma min na ni kuma nana direct a b'a repere a filanan i bɛ jija cogo bɛɛ a ni jogo dɔ de bɔra so ka na n'a ye maɲaga o y'a jɔ da la k'a ka jogo in bila ye maa bɛɛ tɛ bulonda la parce que jɔkun ye i ni min nana o to yan da la yan a kana don i bolo so kɔnɔ so kɔnɔna ye ko wɛrɛ de ye a ma bɛɛ bila dɔɔnin b'a bolo mun na parce que mɔgɔ lamɔna ni min ye k'a bila siɲɛ kelen a man nɔgɔn donc i b'a i jija cogo bɛɛ kuma bɛɛ ah. i k'a dɛmɛ o yɔrɔnin na o kosɔn n ko ni n sela aya in ma n bɛna ɲɛfɔ ni mɔgɔ ye foro san k'i b'a tigɛ k'a tu tigɛ hali n'i m'a san i ka foro n'i bɛna sɛnɛ k'a la sisan i bɛna tu tigɛ de k'a bin fara ɲɔgɔn kan ka ŋɔni bɛɛ ɲini ka fara ɲɔgɔn kan kuma dɔ la tilema kɔnɔ i bɛ nɔgɔ min sɔrɔ i bɛ taa kɛ foro la n'a kɛra foro la angɛrɛ don i bɛ tila ka angɛrɛ bɔrɔ ɲini k'a kɛ foro la ɲɔ dannen kɔfɛ i bɛ tila ɲɔ dannen ɲɔ falentɔ la ka angɛrɛ dɔ kɛ ɲɔ kɔrɔla la pour que ɲɔ ka ɲɛ nin bɛɛ kun ye ɲɔ dilanlen ye ɔ ni muso dir'i ma a n'a ka tu de bɛ na a tulen de bɛ na n'a ser'i ma e b'a ta sisan k'a sigi k'a labɛn k'o tu furan k'a dilan k'a labɛn k'a k'i yɛrɛ sago ye jɔn ko mɔgɔ t'a sagona den wolo An y'a mɛ un ne y'a m'o fɛ de dɛ ozurubutidaa ko mɔgɔ t'a sagona den wolo comme k'i b'i sagona fini san ŋaa bilahi i be ba kunnandi filɛ k'a ɲɔgɔnna wolo texte même chose walahi munna n digil'a kan karamɔgɔ don kosɔn n be kuma n'ale fɛ n t n yɛrɛ ɲɔgɔnna don walahi k'a filɛ karisa ka di ne ye ɔɔ n be f it a cɛɲɛ tɛ dɛ ayi a gɛɛ tɛ dɛ la ka den wolo min bi k'a ɲɔgɔnna ye a ɲɔgɔnna i bɛ den min fɛ mɔgɔ b'a wolo mɛ a bɛ wolo ni mun ye ah. furuɲɔgɔnma fila ka complicité de b'a wolo o de b'a wolo n'o de ma kɛ cogoya t'a la ayi o la k'a fɔ kɔɲɔcɛ in yɛlɛ naamu hali kuma dɔ la n'i bɔra i natɔ la i bɛ to k'a sama voilà o de b'a la n'i b'a sama dɔɔni kosɛbɛ voilà i b'a sama ah, to ka sogonin ɲin'a ye ɔ n'i ma sogo yɛrɛ sɔrɔ n'i ma shɛ sɔrɔ i bɛ sen ɲin'a ni kunkolo fara ɲɔgɔn kan walahi olu fana bɛ feere sɔngɔ man ca n'i taar'i jɔ dɔrɔn b'a fɔ ko ye bɛ pa la i b'olu fara ɲɔgɔn kan ka na o sɔngɔ man ca kuma dɔ biwɔɔrɔ kɛmɛ bɛ dɔ sɔrɔ n'i nana n'a ye b'a fɔ chérie filɛ dɛ ko in nin sɔrɔ ka e ko n ko sen yɛrɛ man ko bɔ k'a fɔ'i ye dɛ ne ye yɔrɔ bɛɛ yaala n ye sogo ye dɛ mais sen de ka di ne ye fɔ k'a faga a bɛ sin dɔrɔn ka yɛrɛ bɔn i yɛrɛ jɔ ka dɔ ta o bɛ ɲalaw O bɛ ɲɛ a la parce que anw ka furu ninnu kɛlen bɛ dictatorial ye, walahi, cɛ mana bɔ dugu kɔnɔ ka na dɔrɔn n'a donna denmisɛn bɛɛ ko baba nana, ee bɛɛ b'a ɲɛ kumu, bamuso bɛ dakara sama fo mɛtiri duuru, walahi, denmisɛnninw yɛrɛ bɛ kɛnɛ bila pewu fo kɛnɛma, ɲɛ, a yɛrɛ bɛ sin k'i sen sigi ka fara ɲɔgɔn kan, Najeriya, Najeriya, voilà, ee Ala, a bɛɛ de filɛ Télécommande confisquée télévision confisquée madamu yɛrɛ sigilen don k'a kɛrɛn ni don a bolo e ye fɛn min fɔ la ko n'a bɛ na k'i k'i pari k'a kunbɛn o na cogo de filɛ nin a bɛ bɔ tuma dɔ la cɛ yɛrɛ la cɛ muso in mara cogo talahi ni cɛ ye mun minnu ye n'a furula ni muso furula ma muso in nana cogo o cogo ni fɛ kɔni bɛ yen kosɔn kira ko furu bɛ sigi kanu kan u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ jagoya furu tɛ yen hali Fatumata ditɔ la Ala kira y'a ɲininka Ali maraka ka di kira ye kira y'a ɲininka ni fɛ bɛ ni muso b'a fɛ a bɛ se muso tɛ dɛsɛ dɛ ni muso b'a fɛ a bɛ se muso furu tɛ sa o muso a tɛ sa ayi fana sa yɛrɛ la a jala ye an ye de sɔn faamu muso furu tɛ sa dɛ bi ne ye sungurun muso dɔ la bi a bɛ yan ma fa fɛ jɛmi dɛ a bɛ kɔ di wɛrɛ a ko a cɛ ma ko moi je m'appelle on me marie on me divorce pas jamais ne tɔgɔ de ko n bɛ furu n tɛ furu sa cɛ ma da a la o a dun n'o ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ye minɛn jigin k'a bila kɛrɛfɛ ko a bɛna a labila dukɔnɔmɔgɔw nana fa karisa sabari muso k'o ma est ce que n y'aw wele k'a ye na deli wa mun bɛ yen wa a fɔla kɛlɛ de bɛ yan a ye n ka minɛn de jigin n bɛna a jɔsi a bɛ tila k'a bila yen Modi A ma ɲɛ cɛ wulila ka taa mɔbili ɲini bɛɛ ɲɛna ka n'a jɔ du kɔnɔ k'a b'a k'a la muso ko mɔbilitigi ma n'i taala ni nin ye i bɛ segin n'a ye yan ne tɛ furu sa dɛ a ko cɛ ma ɲɛ bɛ na ne furu tɛ sa ne ye muso de ye ne ye muso de ye kuma dɛ dɛ ne ye muso de ye o yɔrɔ kelen bɛɛ jinɔgɔ la a y'i kinbiri da k'a bolo fila da a kɔ la ka ɲɛji jigin ko ni cɛ in ma yafa ale ma ko jɔni bɛ yafa ale ma k'i ɲɛ jɔ a la k'ale ni denw bɛ taa jɔni fɛ a yɛrɛ a yɛrɛ Cɛ y'i jɔ k'a filɛ k'a kun firifiri ka tɛmɛ ka bɔ kɛnɛma miniti tan ni duuru kɔfɛ a nana don so kɔnɔ muso ye minɛn ko ka ban k'a kɛ soju la n'a b'a di cɛ ma bɛɛ ɲɛna k'a bila placard sanfɛ ka tila ka bɔ bɛɛ ɲɛna muso furu tɛ sa ayisa minɛnw ɲini n ma fɔ placard fa minɛn cɛ séduit minɛn ɲini a fini qualité dɔw ɲini n da tɛ kuma na bɛ yen subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna bɛ yen n bɛna a bɛɛ ɲɛfɔ o ɲini Ala fɔ jara ye n'o mɔ di i ka n'a la k'a laji ka kuma fɛ ka ko minikɛ n'a ye wa a ye sɛ yɛrɛ kana sigi ten dɛ gɛrɛ musokɔrɔbaw la ni maloya la bilahi i tɛ dɛsɛ ne la ka nin kisa ye karamɔgɔ dɔ y'a ka kaluwa kɛ ka ala wele ala sɔnna ka den yɛrɛ bange tuma na fɛn jira a la parce que den ɲuman ɲinibaga b'a ɲini de ye a fɔlen a ye a y'a furumuso weele k'a sigi a kɔrɔ ka kuma a fɛ a ko bi su in na ni ɛri sera kuma n fɛ ala sɔnna n ye delili min kɛ a ka kɛ a filɛ ni ɛri i na kuma n fɛ a b'a fɔ tuma min na muso in dɔgɔmuso tun bɛ nana a fo o jɔla da la ka kuma mɛn o fana ye demi-tour kɛ ka taa gongo mugu fara ɲɔgɔn kan ka wusulan don ka kusɛnw n'a ɲɔgɔnnaw wusu k'o bila cɛ nalen ka bɔ baara la a ko chéri i ko cɛ tilalen k'i ko k'i labɛn a ko i da ni ɛri dɔ sera n yɛrɛ mago b'i la yɔrɔ nin waa muso ma ŋunu mais muso in ne ko a cɛ ma ne de mago b'i la a ɛri surunyalen a ye cɛ ta ten nin ɲɛ tigɛ k'i sigi a cɛ kunna n'a k'a b'a bolo sama ka taa nɔfɛ k' ale bɛ maloya mɔgɔ bɛ saamɛ i cɛ ma i tɛ maloya n'a y'a bolo sama ka taa a b'a segin k'a fɔ k'ale yɛrɛ de y'a kunun an k'o ye fiyewu a y'a to yen min kɛ cɛ panna ka wuli dernière minute a y'a ye ɛri tɛmɛna dɔɔnin y'a sɔrɔ a ko mun y'an kunun munna e ma n kunun a ko a cɛ ma ko n maloyala de k'i kunun cɛ ko maloya y'i mago sa kana maloya dɛ ni min k'i ma ko i ko nin den ɲɛjalen don k'a tɛ a fɔ ko heyi I yɛrɛ t'i fa bara dɛ a t'a fa fɛ a cɛ fɛ de don n'aw sɛbɛnna an bɛɛ bɛ yɔrɔ dɔ de la hali mɔnɛ ta fiyewu ayi a ladon labɛn kɛ finiw ɲini ɔ nka n tɛ parili fini ma ka yaara o tɛ o o bila muso ka fini bɛ dan kɔnpile kelen Ah. wa cɛ tɛ ɲɛ a kɔ a bilayi ma da fiye wala kɔnpile kelen bi mais cɛ tɛ ɲɛ a kɔ ayi nka n bɛ fini minnu ma ɔhɔ n sisan ko n da tɛ kuma na fini dɔ n'i y'a don ni cɛ nan'i ye dɔrɔn kana kuma a yɛrɛ b'a dɔn n ye cogo b'a bɔ hali ma kuma o kɔrɔ de ko n da tɛ kuma na n ye cogo b'a bɔ ɔ n'i y'o fini don k'a kɔnɔ ni cɛ girinna ka don hali karisa wajuli bɛ yen a tiɲɛ yɛrɛ la mura ni mɛn ne la o tɛ dɛ dɔ de y'a minɛ ye a wa subhana rabbika rabbi ɲɛ dɔ ye n zikiri kɛ n'a de Mori min tɛ ban wurudi la k'olu ɲɔgɔn na kɔlɔsitala tɛ yen, walahi, n'a y'i sigi a kan k'a t'a dabila, ɔn, o fini y'u don, unhun, i ka nin kɔrɔn yɔrɔ ɲini i ka kɔrɔn tigɛ a la, walahi, n'i ye fɔɲɔ tigɛ dɔrɔn n'u ko k'a ye kɛmɛ duuru kɛ, naamu, n'a ye kɛmɛ fila kɛ n'i t'a dabila, ɔhɔ, a bɛ kɔlɔsi bila, unhun, Ala, Ala, Ala, Ala, Ala, laa ilaaha ila laahu, Mohamadu rasulula, a bɛ sin ka kɔlɔsi kɛ golo ka ca subhana rabbika rabbil izzati fo a banna an dɔgɔmuso a ye furu kɛ a ye to furu la mɔgɔ tɛ dɛsɛ muso tɛ dɛsɛ cɛ nɛgɛ la fiyewu i jija cogo bɛɛ nin furu in kuma kana se danfɛn ma bi kɔfɛ fo n'a kɛra a ye na denwli la ye i bɛ se i bɛ se O bɛ i teriw ka kuma to yen teri tɛ mɔgɔ la n'i furula f'i cɛ n m'a fɔ taama ɲɔgɔn t'i la mais teri t'i la teriya de k'i gundo fɔ a ye ayisa gundo fɔ ɲɔgɔn t'i la tugun i cɛ don i m'a ye furu kɛ kuma sufɛla choisi ka na ni muso ye kɔrɔ de b'a la dibi kɔnɔ kɔrɔ de b'a la mɔgɔw b'u kɔ don dibi de kɔnɔ ka to ka so ka kɔɲɔso to kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso ye kɔrɔ de b'a la a bɛɛ tɛ mɔgɔ bɛ min miiri la ye o jɔyɔrɔ bɛ furu la dɛ a ka bon yɛrɛ mais a bɛɛ de tɛ ale ye parce que ni muso ka mental danna o yɔrɔ dɔrɔn ma n'a focalisé la a kan i b'a ye a bɛ kɛ ne a tɛ n den ɲini a bɛ kɛ ne a bɛ kɛ ne ala ka laban i ba o muso mɔgɔ filɛ fɔlɔ ni muso cɛ b'a fɛ ka dɔ fara a kan n'a kasira ka t'a f'a ba ye ba b'a fɔ a ma k'i fugari ye e ma kasi fɛn wɛrɛ la nin a bɛ fɛn dɔ miiri i la i hakili tɛ min na dɛ a b'o de miiri i la k'i ye nin mɔgɔ sugu de ye a faamuna kɛ muso ta ka taa madon a cɛ la sufɛla kɔrɔ de ko sutura gundo dɔ b'i ni cɛ cɛ mɔgɔ tɛ min dɔn fiyewu bilahi semaine kelen in kɔnɔna na gundo dɔ b'i n'a cɛ mɔgɔ tɛ min dɔn fiyewu a gundo b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ a b'ale bolo o kɔrɔ de ko teri t'i la ni nin tɛ o cɛ mun teri Wa n'i y'a kɛ ma siga fiyewu i b'i laɲini sɔrɔ, walahi, unhun, naamu, ni maloya tɛ yen, karamɔgɔ i ɲɛ t'o la, ɔhɔ, hali n'i ye n'a fɔra ko muso ka furu 100 karamɔgɔ o bɛna fuba furu, o perepeleli man ɲi, juguya tɛ dɛ, fiyewu, muso ko tɛ dɛ, ayi, musow b'u ladon pour que olu yɛrɛ bɛ action min kɛ ni muso ye, ɔhɔ, o de b'u tɔ pousser parce que mun na, naamu, mɔgɔ bɛ maloya min na anw t'o dɔn maloya ye, anw y'o ye kira ka danbe de ye, o don, est ce que i b'a dɔn k'a fɔ Ayisa ni kira ye la course kɛ, ka la course kɛ ka boli fo wɔsi. an ba ayisata ni kira ye ɲɔgɔndan kɛ est ce que i b'o kalama. aa baraji. kira bɔra k'i jɔ ayisa yɛrɛ jɔlen filɛ sahabaw ɲɛna kɛlɛkɛ kɛnɛ kan kasasolu kuran ta mamadu misiri de y'a sɛbɛn o jɔlen don kɛlɛ kɛnɛ kan kira ko ayisa ma ko an ka boli ka yiri in sɛgɛrɛ o don y'a sɔrɔ fanga ayisa kolo sadi mɔgɔba tɛ kuwa. wala ko an ka boli ka yiri in sɛgɛrɛ o wulila vitɛsi la ayisa taara maga yiri la ka segin a segintɔ bɛnna kira taatɔ ma kira ayisa ko kira ma ko n y'i dan ala kira. E ni ali n'a ta bɔla su in na k'u b'a kɛ walima ne jara n'a muso bɔla su in na u b'a fɔ ko ansaridini ye ko kura daminɛ mɛ kira n'a muso y'a kɛ a san ma yɛlɛma ayisa ye farisogo sɔrɔ kira y'a wele dɔrɔn ko kira ma ko mɔ ko kɔrɔlen min kɛra o don o de an bɛ sigi o de kan ko ɲɔgɔndan Ɲ in an ka taa jɔ ka segin wuli muso ni cɛ degeli kira taara jɔ ka segin a segin dala ko a ye sɛ ko ye kɛ kun bi yɛrɛ i gɛn fariya kɛnɛ ma mɛ kɛ du so kɔnɔ ni farila bon kɔnɔ i ni muso tɛ ɲɔgɔn ye ala ka laban ye o b'a fɔ dɔgɔmuso ɲɛna k'a ka kɛ daga ye ni tɛ kuranɛ kuma ye dɛ mɛ i bɛna a ye kuranɛ kɔnɔ daga kɔrɔ n m'a fɔ kura dɛ ayi daga kɔrɔman a ka kɛ daga kɔrɔman ye daga n m'a fɔ malo tobi daga dɛ ayi na daga a ka kɛ daga ye n'i ye daga sigi ta kan a jalan a tɛ wuli o i bɛ ta don a kɔrɔ k'a kalaya ni ta donna a kɔrɔ i bɛ daga mankan mɛn a bɛ tobi min kɛ dɛ a bɛ kuma nin de fɔ a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn mɛ n bɛ se a ka gɛlɛn ta in bɛ ka gan a ka gɛlɛn yɛrɛ de mɛ n bɛ se o kosɔn muso ka folikan bɛ nse ye n bɛ se Gɛlɛya min b'a la ne bɛ se a kɔrɔ tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ ne bɛ se a la ayi a ta ka kɛ ten o dɔrɔn tɛ dɛ n'a nana ji kalayali ma ta kɔrɔ ta bilalen a kɔrɔ n'a nana ji dɔrɔn kalayali ma yɔrɔ ji dɔrɔn kalayalen tɛ daga fana kalayalen don a fila bɛɛ gannen don mɛ a ko a bɛ se Muso bɛ sigilen to o tobi la ka foronto tigɛ k'a bila ji kalan kɔnɔ ka jaba k'a la ka nafɛn kalite sugu bɛɛ kɛ a la mɛ hali bi daga nin ko k'a kalayalen don ko mɛ k' ale bɛ se n bɛ se hali n'a tɛmɛna nin kan n bɛ se a kɔrɔ ah, a bɛ to a la ah. ka fɛn in bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na k'a ɲɛ yɛlɛma a b'a la hali bi sisan n'o nana bɔ ka da dumuni kan a bɛ kɛ nan duman ye i b'a dun ka ɲɛ maa ye etapu min tɛmɛ i b'o jate minɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ a k' ale bɛ se ji sɛnpulu la mɛ n'a ɲagamina la k' a bɛ se a nana ɲagami k'a labɛn k' a bɛ se u y'a bɔ k'a la dumuni kan a diyala n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de f'i ye i bɛ taa cɛlasigi min na a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'i bɛ se ko ne bɛ se ne ye muso ye n lamɔna Ni sera ɲɛnamaya la n tɛ dugawu kɛ gɛlɛya la mɛ ɲɛnamaya kɔnɔ u ye muso ŋara min ye ka den sɛbɛ min ye a bɛɛ ɲininka n'u bɛɛ y'u ba ko f'i ye bolo bɛ sin ba la baara sira fɛ muso den sɛbɛ bɛɛ n'i y'a filɛ den sɛbɛ bɛɛ ba ye dɔ kɛ N'i taara cɛla la a fɔ i cɛlakaw ɲɛna k'i bɛ se a ye jigi min da ne kan ne bɛ se a kɔrɔ balimaya kalali la ne bɛ se ne cɛ n'a balima min ma ɲɔgɔn ye n bɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan n cɛ teri min ka kalan walima min ka fari n cɛ balima min ka fari walima min ka kalan n bɛ se a kɔrɔ n bɛ se k'a mara n bɛ se n biranmuso marali la hali n'a ka fari n bɛ se kɛ ne ye min ye o tɛ dɛ hali n'a ye n bugɔ n b'a ka baara kɛ n bɛ se jigiya dɔ de dala e kan walahi ayisa jigiya dala i kan min ka bon hakili ma fo ne bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka sigi yɔrɔ dɔ la ka furu dɔ siri kɔrɔ de b'a la a kɔrɔ ye jumɛn ye faamu na i b'a ye dɔrɔn ko o ye karisa de suwazi k'u ka buruju sabati a la pour que ale ka se buruju natiba ye duɲa na n'a kɛra e ye i ye baara sɔrɔ Fatigiya ka i la su in na i bɛ miɲɛ ka kuranɛ mɛn n da la dɛ parce que mɔgɔya tiɲɛna a tiɲɛna pewu o tɛ n t'a yɔrɔ dɔn kuranɛ kɔnɔ dɛ n jigi de misɛnyala mɔgɔya la densɔrɔ woloba ye jɔn ye muso kɔ musow don densɔrɔ woloba ye jɔn ye muso kɔ o don musow don Fo bi fo a ka don an baw kun na ko ne ni n ko min bɛ kɛ dugu la ne bɛ se walahi muso kelen bɛ se ka disi bugɔ a jaabi bɛɛ ko bi ɲinan kɔ san bi saba ne tɔgɔ bi fɔ mɛ ne tɔgɔ tɛ fɔ nin jeliw da la kɛ i yɛrɛ b'a ye san bi saba n'a farala i si kan i kɔrɔla Muso ka pari ka taa ko yɔrɔ la o ka makiye ne m'o ye tɔgɔ ye muso ka tɔgɔ ka da kasɛti la ne m'a ye tɔgɔ ye ne ye tɔgɔtigi ɲini de ye tɔgɔ ye tɔgɔtigi ɲini i k'i yɛrɛ ka tɔgɔ ɲini dabila ne ka sɛbɛnkan de ye N'i yɛrɛ k'i tɔgɔ ɲini sisan ah. i t'a sɔrɔ a wari t'i bolo ah. hali n'i y'a wari sɔrɔ i bɛna a di ah. a bɛ ban sabu a baara t'i bolo mɛ i bɛ se ka tɔgɔtigi ɲini k'a bila duɲa na n'a tɔgɔ welela i ta bɛ tugu a la i komi hayidara basitan den karamɔgɔ tɛ wele fo k'a fɔ ko basitan den hayidara ni basitan tun ye tɔgɔ ɲini ka da a yɛrɛ ma a kɔrɔla hali tamani duguden dɔw t'a ye ayisa baara kɛ cɛla la i muɲu cɛla la i da cɛla la i majigin cɛla la muso ɲuman tɛ jama ayi abada o tɛ se kɛ a jira jaralakaw la ko o ye lamina sira min kalan jarajɛ ye ko b'a ɲɛdɔn k'e b'a ɲɛdɔn ala ka bɛn sa ma k'a fɔ jarakɛ fana ye ɔ denmuso ka muɲu ye tiɲɛ ye e fana ka sabara kɔrɔ a nɛgɛ e muso wa bilayi ɛ dɔw ko a ma ko n'i k'i bɛ muso furu k'i muso fɔlɔ b'i kɛlɛ i t'a ɲɛ de dɔn f'a bɛ taa jɛgɛ dun ɲɔgɔn fɛ i ma s'a kɛ cogo de la o bɛ nana kɔɲɔmuso bila e n'i muso sigilen don jɛgɛ dun na bilayi foyi foyi foyi t'a la ee bakunandi o ko gɛlɛn ye o tɛ koba ye sa i kana sɔn i ka mara ka mara mara wɛrɛ fɛ ayi a m'a faamu wa i ka du mara kana kɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo fiyewu communiquer n'i muso n'i denw ye u gɛrɛ i la sani i ka ɲɛnamaya ɲɛ jira u la kana sɔn fiyewu maa du wɛrɛ k'a mara ni se t'i bolo o n'a dɔn ni se b'i bolo o n'a dɔn n'i bɛna muso furu kan'a to fana n'i bɛna muso furu fana kan'a to mɔgɔ wɛrɛ k'a fɔ Sadi ko jinɛinɛ tɛ an ba dun ko ka nɔgɔ dɛ mɔgɔ mako bɛ min na i furu dɛ f b'o sifin de de i taara tɔgɔnin dɔw f'u ma ka to k'u nɛgɛn ka kan dɔw f'u ye muso bɛ sɔn i ma de hali ni muso k'i ka waa kɛmɛ d'a ma sisan ni bɔra mugan' kun nana n'a ko n ka waa kɛmɛ ko n'a fɔ chérie walahi n tun y'a sɔrɔ dɛ mais ko ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo dɔ la yen parce que n ka wari tun bɛ solo la n taara n b'a minɛ solo ko n ma ko fo kalo wɛrɛ donc i b'a o kalo in kɔnɔ mais en tout cas kɛmɛ fila bɛ yen i b'o minɛ fɔlɔ bi bilahi a b'a minɛ communication kuma N'i ka du marala du wɛrɛ fɛ dɔrɔn du wɛrɛ laada bɛ jigin i kun du wɛrɛ ka problème bɛ jigin i ka du kɔnɔ et puis problème dɔ bɛ yen k'a fɔ jarakɛ in jara n'a sɔrɔ i terikɛ ni muso' bolo i muso in n'o ta tɛ kelen dɛ muso si mara cogo tɛ kelen ne ale ka du ye ale ka du mara cogo ye ne diya n'i b'a dɔn i b'a filɛ dɛ est-ce que ne muso bɛ taa ni ɲuman ko ka gɛlɛn furu ko ka gɛlɛn ne m'a ɲɔgɔnna fɛn kelen ye mais a ka nɔgɔ n m'a ɲɔgɔnna nɔgɔman ye Ayi. si tu veux être comme l'autre i b'i ta jɛ pewu ɲɔgɔndege ye tiɲɛ ye ɲɔgɔn sira fɛ Non. mais n'e ye muso karaba f'a ka karisa ta muso ta ɲɔgɔnna kɛ Oh. a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya dɛ walahi nka a bɛ gɛlɛya trop mɔgɔw ka qualité tɛ kelen ye fiyewu ne ta in n b'a jogo dɔn n'a k'a tɛ sɔn busan de b'a ɲɛnabɔ ɔhɔ Mais cɛ dɔ in ta n'a k'a b'a jogo dɔn n'a k'a tɛ sɔn glacier de b'a ɲɛnabɔ taa n'a ye glacier la busan to yen taa n'a ye glacier puis o bɛ bɛn dɛ jara bi kɔfɛ dulɔkiba don i cɛn ka na wajulikɛyɔrɔ la to ka jiniw don k'a bolo minɛ ka taa glacier la dɛ an parce que an dɔgɔmuso dɔ y'a fɔ n ye k'olu tɛ furu mun ne ko mun na wali ko furubaliya tɛ ko u ka don ye ko bi ni cɛw b'i kɔ u b'i ta ka taa glacier la mais n'u y'i furu ka ban bibliothèque i m'a ye ayiwa cɛw o ko ten dɛ a o yɛrɛ de y'a fɔ ten a ko ma i n'a sɔrɔ ni ansarajɛw ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ jaa maloya tɛ siran tɛ nin ta i ka taa n'a ye glasi la sungurun min bɛ kɛnɛ ma o tɛ se ka foyi kɛ n'i dɛsɛ min na dɔrɔn a kalan i bɔra i ye dɔ ye minijupu wulenman de tun b'a la walima gɛman i y'i ɲɛ sama ka bɔ a la parce que i y'a ye mais i m'a filɛ y'a ye mais i m'a filɛ n ko jigin kɔnɔ i bɛ sin k'i djɛ bɛ suguba la taa ka don ka t'i jɔ a tigi ma min fɛ e karamɔgɔ yɛrɛ kɛ ni yɛrɛ de kun i b'o san ka taa d'a ma n'a ko se a kala di nɔ ɲɛ nin ye kalabanci dɔ de la mais ne b'a dɔn i cɛ ka ɲi n'a ye n b'a fɛ i k'a don k'a lajɛ n'a ko don dɔrɔn i bɛ sin k'i sigi k'i sen da ɲɔgɔn k'a fɔ e kɔnɔ ko diɲɛ bɛɛ i ɲɔgɔn tɛ diɲɛ bɛɛ i ɲɔgɔn tɛ nin de ma ye kuranɛ b'a fɔ ko litaskunu ilayha jigi mafa yɔrɔ don n'i hakili ɲagamina dɔrɔn n'i donna a bɛ a ɲɛnabɔ et puis i b'a fɔ ko k'i kalan n'o ye ji wɔlɔkɔ k'a bila o tɔgɔ kɔgɔ dɔɔnin k'a la k'a sen don a la a bɛ sɛgɛn bɔ cɛ la e ka papiye ko de ka ca i b'a fɔ ko k'i dege a la i bɛ jinin wɔlɔkɔ dɔrɔn ni cɛ nana ka bɔ baara la dɔrɔn i b'a fɔ ko a ka dès qu'a donna dɔrɔn eh, chéri i sen don yan i bɛna tɔgɔ min faamu n'o ye sa chéri i sen don na dɛ n'a y'a don dɔrɔn i bɛ commencer ka sen in sama ka nɔgɔ bɔ a la pédicure manicure kana to a k'a di cɛ wɛrɛ muso wɛrɛ ma dɛ i degi e yɛrɛ k'i cɛ ta hali gommage i b'a k'a ɲɛ na yen n'i sɔ min dɔn cayalen ma a ta i k'a da i k'a ɲɛda tereke ka gommage k'a la k'a labɛn ka ɲɛ a ye cogo e ko i ma sɛ cɛ ye ko depuis sariya furu k'a ye cogo yɛlɛmana dɛ voilà o de ɲinin mais dɔw b'a fɔ n t'a dilan y'i yɛrɛ don la k'i b'o labɛn o bɛ taa tila ka tugu muso wɛrɛ kɔ hali n'i m'a dilan a bɛ taa kɔ cɛ ladon tɛ cɛ bali muso furu ma cɛ ladonbaliya t'a bali muso furu ma n'i y'a ladon a b'a furu n'i m'a ladon a b'a furu Ala de ma a nɔgɔya ye dɔrɔn sinon a b'a kɛ mais n bɛ min f'i ye i jija i ka nin yɔrɔnin ninnu filɛ n ka kuma laban parce que papier de filɛ n bolo nin i jija n'a bɛ na ka bɔ yɔrɔ jan i b'a na heure n'a bɔ heure n'a da heure i bɛ nin bɛɛ jateminɛ. comme hakɛ dɔw u bɛ kalan an ka kilasiw kɔnɔ karamɔgɔ bolo a da heure a na heure a bɔ heure a don heure i bɛ nin bɛɛ jateminɛ wa i b'a bɛɛ n'a ka fini labɛn a bɛɛ a bɛɛ i bɛ baara kɛ ni fini min ye i b'i jija o kana kɛ k'a kunbɛn dɛ ayi kana o kɛ dɛ n'i b'i ka ga i b'a mɔ joona n'i tilara dɔrɔn i b'o kɛ glacière la k'o sigi i bɛ don k'i labɛn propre k'i sigi k'a kɔnɔ

K'a y'a ye wa, o ɲɔgɔnna basi t'a la, ninnu bɛɛ y'an ka silamɛya kadiri kɔnɔna de ye, o don. Mais n'i ye mɔgɔw ye ka nin ko ninnu da bere kunna k'a bon ka taa sanfɛ, naam, a bɛ kɛ comme kafiriya, ee, o ma faamu, ee nin cɛ in yɛrɛ tɛ maloya cɛkɔrɔbaw ma, a tɛ sabali, bon n y'a mɛn, ɔhɔ, a ka to bɛ nin ka sɔrɔ la rasul, cɛ dɔ ko depuis la ko n ye min kɔrɔ bila, mun de kɛra?